an bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo i ka ɲininkali a ka kan ni sanga in kɔnɔ barisa kunu gouvernement ye lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ in kɔfɛ u ye mesure caman ta u ye mesure ta barisa bana min bɛ yen n'a bɛ ka diɲɛ bɛɛ sɛgɛn ni o ye corona virus ye a donna mali jamana kɔnɔ kabiri marisi kalo san ba fila ni mugan A donlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana marabagaw ye mesure caman ta u ye ŋaniya caman ta walisa ka bana in kɔn o kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ bana in ye a yera mɔgɔ caman la o wagati in kɔnɔ k'a ta marisi kalo la ka na bila juin na nka juillet ka na bila octobre la i b'a fɔ bana in a ma cari kosɛbɛ dɔ bɔra a la dɔ bɔra a la a yera maa minnu na hakɛ min na dɔ bɔra olu la nka kabiri novembre kalo camancɛ la ka na bila laban na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko eh, bana bɛ ka cari kɔ tugun kura ye ka caya jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ fan tɔw la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ n'u b'a f'o ma ko seconde vague eh, diɲɛmaaw bɛ k'o fɔ nka an ka mali yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ eh, ko a cayara kosɛbɛ a cayara ka da sababu caman kan lakana Eh, mɔgɔw bɛ se ka u da don o kuma la k'o ɲɛfɔ nka a cayalen gouvernement y'a jateminɛ k'a fɔ ko u kan ka eh, kɛwale dɔw kɛ walisa a ka carili in ka jɔ nka a tun tɛ se ka kɛ fo ka jateminɛ kɛ k'a ta mars kalo la ka na bila o novembre kalo la fɛn jumɛnw ni jumɛn kɛra gouvernement ye mesure minnu ta depuis mars kalo la u jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye bana in carili jɔli la u nafa kɛra jumɛn ye u ye dekun jumɛn se mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔ mɔgɔw caman lamɛnna kulu dɔ bɛ n'a bɛ f'o ma ko comité scientifique olu lamɛnna k'a dɔn bana in a bɛ ka mun de bɛ ka k'a carili sababu ye a bɛ ka cari yɔrɔ jumɛnw la est ce que fɛn minnu ɲininkali dɔw kɛr'u la est ce que mesure minnu tara ka kɔn euh, novembre ɲɛ est ce que jɔyɔrɔba y'olu la euh, ni o ma ɲɛ k'u bɛ taga mun de bɛ se ka kɛ donc o jateminɛw bɛɛ de kɔfɛ euh, gouvernement ye mesure ninnu ta ni u dara malidenw tulo kan kunu a mesure sigiyɔrɔma saba de don a sigiyɔrɔma fɔlɔ ye sariyabolo ta fan ye a sigiyɔrɔma filanan ye kɛnɛya ta fan ye a sigiyɔrɔ sabanan ye bilasirali ye barisa a mesure ninnu a caman ni dekun don di dekun ninnu kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka bilasira cogo di walisa u ka dekun ninnu kun a bilasirali mesure ninnu fana a tɛ ko a bɛ dekun bɛɛ ta ka bɔ mɔgɔw kan parce que bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn ni mesure ninnu bɛ taa ni dekun de a tɛ se ka dekun bɛɛ ta gouvernement tɛ se ka dekun bɛɛ ta ka bɔ mɔgɔw kun nka a bɛ se ka min de kɛ walisa mɔgɔw eh, dekun ye u ka se k'a kun o sanga in kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na mesure ninnu ye sigiyɔrɔma saba ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye sariyako ta fan ye a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko état d'urgence Etat d'urgence ye eh, fɛɛrɛ de ye min dilen don jamana marabagaw ma min bɛ se k'a to u ka se ka baara kɛ ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la parce que an bɛ bɛɛjɛfanga de la bɛɛjɛfanga sigilen don fɛn dɔw de kan hakɛw tɔpɔtɔli donc hakɛw tɔpɔtɔlen don sariyasunba kɔnɔ nka a yirala k'a fɔ ni ko nana gɛlɛya nana yamaruya bɛ se ka di jamana marabagaw ma walasa u ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la sangani kɔnɔ o sanga in ni gouvernement b'a ta tile tan de don a tɛ se ka tɛmɛ o kan walasa a ka tɛmɛ o kan fo gouvernement ka taa yamaruya ɲini wasabulon fɛ donc wa o sariya in kun talen don ka kɔrɔ nka a sariya in kun bɛ ban octobre ka kɔn a banni yɛrɛ ɲɛ sariya in n'i ye jateminɛ kɛ a tagabolo dɔ ye k'a fɔ walasa a ka tɛmɛ tile tan kan fo wasabulonw ka yamaruya di o yamaruya o bɛ kɛ ni loi de nka wasabulonw fana ka baara la sanganin dɔ b'u bolo n'a bɛ f'o ma ko intersession u ka baara bɛ sonsoro sangani dɔ kɔnɔ walasa jamana kana jɔ o sanga in kɔnɔ wasadenw bɛ yamaruya di eh, marakɛbagaw ma gouvernement ma u ka se ka baara kɛ ni fɛn dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko ordonnance o bɛ loi jɔyɔrɔ fa donc ordonnance dɔ de tun kɛlen don ka état d'urgence in prolonger nka n'i ye jateminɛ kɛ état d'urgence prolongation ni gouvernement démissionné la o bɛ ordonnance in fanga ban donc a tun kɛra cogo o cogo fo fɛɛrɛ de tun ka sɔrɔ min état d'urgence in tun bɛ ta n bɛ eh, nin wagati in minɛ k'a jira k'a fɔ ko danfara bɛ état danfara yɛrɛ tɛ u tɛ kelen ye fɛn sugu kelen tɛ état d'urgence ani couvre-feu couvre-feu bɛ se ka bɔ état d'urgence de kɔnɔ état d'urgence comme o bɛ yamaruya di gouvernement ma a ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la taa ni ka segin i sagona wagati la o ye hakɛ dɔ ye nka dan bɛ kari o la ni couvre-feu de donc gouvernement bɛ se ka a fɔ ko bon gɛlɛya tagabolo fɛ an bɛ dankari o hakɛ in na k'a jira k'a fɔ nin sanga in kɔnɔ mɔgɔw kana mɔgɔ si kana ye kɛnɛma nka o sariya ma ta fɔlɔ sariya min tala o ye de ka yamaruya di gouvernement ma walasa a ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la n bɛ tila k'an profiter nin wagati in na ka fɛn dɔ faranfasiya parce que a kɔfɛ min bɛ yen ni o ye minisiri min ɲɛsinnen don mara tagabolo ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye a ye a ɲini gouverneurw fɛ n'olu ye jamana ka lasigidenw ye eh, togodaw la k'a fɔ ko gouvernement yamaruya di eh, état d'urgence hukumu kɔnɔ u ka se ka baara kɛ a ye min fɔ a ka gafe kɔnɔ o ye k'a yira de état d'urgence sigilen don fɛn jumɛn de kan a ye sariya de la la la hakililajigi kɛ parce que n'i bɛ sariya ta i bɛ hakililajigi de kɛ a ye hakililajigi kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ni nin de bɛ se ka kɛ état d'urgence kɔnɔ nka kuma kuma dɔw bɛ se ka na a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ fɛn minnu hakililajigi in ye min bɛna kɛ hakililajigi in ye de k'a jira k'a fɔ gouverneur minnu bɛ yen état d'urgence adopté la nin de bɛ état d'urgence kɔnɔ hakililajigi la nka a ma fɔ ko o de bɛna kɛ faranfasiya la n y'a f'i ye ni état d'urgence fana bɛ ta a tɛ ta ten parce que ko gɛlɛnmanba de don ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la o ye ko gɛlɛnmanba de donc n'a bɛ ta i bɛ daluya de di i b'a ta ka da kun jumɛn kan o de la gouvernement y'a jira k'a fɔ k'u b'a ta ka da kɛnɛya gɛlɛya ko de kan i b'a ta mun ni mun de b'a kɔnɔ o hakilinajigi la gouvernement y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛyako gɛlɛya min bɛ yen walasa u ka se ka a kɛlɛ ka se k'a kɔn f'u ka a tɛ jɛ a tɛ ɲɛ f'u ka se ka dankari kɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin la yɔrɔ dɔw la f'u ka se ka mɔgɔw wajibiya ka fɛn dɔw kɛ f'u ka se ka dan mɔgɔw ka mɔgɔw fɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen f'u ka u se ka olu datugu donc o de bɛ état d'urgence in kɔnɔ a filanan ye jumɛn ye sariya ko fan fɛ o ye euh, état d'alerte sanitaire ye état d'alerte sanitaire de bɛ minisiri min bɛ yen n'o ye kɛnɛyako minisiri ye o de bɛ se ka o yamaruya ni gouvernement y'a yamaruya d'a ma a ka se ka dankari kɛ tugun kɛnɛyako dɔrɔn fan fɛ mɔgɔw ka hakɛ dɔw la walima a ka se ka mɔgɔw wajibiya ka fɛn dɔ kɛ i n'a fɔ eh, maski min bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw ni minnu bɛ kɛnɛyako la o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka caman bɔ bana carili la o sariya in de bɛ se ka a minisiri kɛ ka se ka o desizɔn nasugu ta donc o nin bɛɛ ye hakililajigi de k'a jira k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ de ye baara bɛ ka kɛ fana ni sariya kɔnɔna de o de y'a kɛ kabiri euh, décembre daminɛ na mɔgɔ caman tun y'a ŋaniya k'a fɔ ko décision ka ta mesure forte ka ta a tun tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma don sariya hukumu kɔnɔ wa a tun tɛ se ka kɛ fana ka sɔrɔ a ma jateminɛ ma kɛ parce que bana in ma daminɛ octobre ou novembre a daminɛna ka mɛn baara dɔw kɛla nɔ caman bɔla baara dɔw la dɔw fana bɛ yen a ŋaniya tun dabɔla mun kama a ma se ka o sɔrɔ kosɛbɛ n bɛ dan o yɔrɔ fɔlɔ la sariyako fan fɛ fɛn dɔw fana fɔra i n'a fɔ mɔgɔw bɛ taga dɔnkɛyɔrɔ minnu na ani restaurant ani hôtel olu fana olu datuguli fɔla o yɔrɔ fana na n b'a jira k'a fɔ olu datuguli a ma datugu ten ko k'a datugu a datugula de walisa halisa bana in carili an ka se k'a kunbɛn an ka se ka dɔ bɔ a la filanan ye jumɛn ye a ma datugu badabada fɔra de k'a datugula dɔgɔkun fila dɔgɔkun fila in fana tɛ k'a fɔ ko a bɛ datugu sigi bɛ kɛ k'a lajɛ dɔgɔkun fila in dabɔra de jateminɛ de bɛ kɛ sisan yɔrɔ ninnu bɛɛ datugula a bɛna dayɛlɛ wagati min na ale bɛna dayɛlɛ cogo di a bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ a bɛ kɛ cogoya jumɛn misali dɔ ye fɛn dɔ bɛ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko protocole protocole ye i b'a fɔ eh, eh, sariya sira ni restaurant bɛna dayɛlɛ a bɛɛ ma datugu sisan ni restaurant bɛna dayɛlɛ jateminɛ de bɛ kɛ ne bɛna n ka restaurant dayɛlɛ protocole de bɛ d'i ma bon n'i bɛ restaurant dayɛlɛ sisan i bɛ a sɛmɛntiya k'a fɔ ko tɛgɛkolan ni safinɛ o bɛ k'i ka yɔrɔ da la a bɛ k'i ka yɔrɔ da la kelen tɛ n'i ka yɔrɔ bɛ se ka mɔgɔ caman bisimila a bɛ bɛn ni mɔgɔ hakɛ min ye o bɛ jateminɛ ka f'i ye gel hydroalcoolique o fana ka se ka kɛ i ka yɔrɔ la gel hydroalcoolique a fɔra ni safinɛ tɛ mɔgɔw bolo yɔrɔ min na i bɛ se k'i tɛgɛ jɔsi n'o ye o bɛ se ka caman bɔ bana in carili la ani fana i b'a sɛmɛntiya k'a fɔ i ka restaurant kɔnɔ mɔgɔw bɛ sigi cogo min na Eh, danfara min fɔra ni o ye mɛtiri kelen ye k'o ka bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc o ye misali de ye k'a fɔ ko n'a ɲɔgɔnna caman de bɛna bila sen kan o bɛ kɛ fana ni minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako eh, kunna ale ni minisiri min bɛ yen ni o bɛ seko ni dɔnko kunna olu ni minnu bɛ nin baara ninnu na u bɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka jateminɛ kɛ donc datuguli in tɛ k'a fɔ ko a datugula a datugula datuguli in ye de ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ bana carili la ani ni fana n'a bɛna dayɛlɛ a ka se ka dayɛlɛ fɛɛrɛ la o dabɔra mun de kama an bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛw dɔnnen don u fɛ kojugu non hakɛw labato et puis mɔgɔ kuma caman mɔgɔw hakili la parce que bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fili ka da hakilinata de kan donc mɔgɔw hakili la ko kan ka taga tagabolo min fɛ u b'a taga o bolo de fɛ u tɛ jateminɛ kɛ ko tɔw la kuma bɛɛ donc o de kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛɛ bila hukumu dɔ kɔnɔ hukumu b'a kɛ bana carili fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la eh, n b'a dɔn wagati korolen don eh, n bɛ taga mesure tɔw la ni o ye n y'a fɔ u sigilen don sigiyɔrɔma saba ni fɔlɔ ye min sariyako fan fɛ filanan o ye kɛnɛyako fan fɛ kɛnɛyako fan fɛ eh, n y'a f'i ye cogo min na bana in carila fɔlɔ ka kɔn ɔkutɔburu ɲɛ tɛsti tun bɛ kɛ mɔgɔ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn hukumu de la tile kɔnɔ nka bi tɛsti bɛ kɛ mɔgɔ ba fila ale ni kɛmɛ duuru de la donc o b'a yira k'a fɔ ko minnu kun u kun ye min jate minɛ ka kɔn ɔktɔburu ɲɛ ko u mago bɛ se o de la a bonyana kosɛbɛ a tɛmɛn'o kan k'a fɔ ko tɛsti bɛna dɛsɛ n hakili la eh, gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko eh, min bɛ yen bi a bɛ se ka tile mugan fo ka taa se tile bi naani ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana eh, fɛɛrɛ bɛ tigɛ la o yɛrɛ baara bɛ sen na walisa fɛn min ye tɛsti ko ye o kɔni o kana o kana se ka dɛsɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka dɛsɛ ko fo tɛsti o tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ kɛnɛya baara la ka kɔn bi ɲɛ y'a ye a bɛ kalo saba bɔ u kun ka fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma prime ladiyali fɛn dɔ kun kan ka d'u ma n'u kun ma d'u ma a yirala k'a fɔ ko k'o ko teliya o yɛrɛ ko gouvernement y'o o décret ta semaine euh, euh, euh, mercredi don wa o ko bɛ sen na ale ni fɛɛrɛ caman bɛ yen min ye euh, équipement ye min ye zone de transit minnu bɛ yen donc kɛnɛya ko fan fɛ fɛɛrɛw bɛ ta la mais a fɛɛrɛw bɛɛ ta la o t'a yira k'a fɔ ko bi ko jamana bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ se ka bana in a bɛ kɔlɔlɔ bɛ se minnu ma k'a bɛna se ka se a bɛɛ kɔrɔ parce que o fana tiɲɛ ka fɔ euh, jamana bɛ yɔrɔ min na hali jamana minnu bɛ yen ni seba b'u ye u dɛsɛra bana in e, e, bana in sera mɔgɔ min ma u dɛsɛra k'olu ta fo ka se a dan na donc kuma tɛ jamana min bɛ yen ko mali bɛɛ b'a dɔn kɛnɛya ko gɛlɛya minnu bɛ yen bɛɛ bɛ jamana ka sɔrɔ dɔn fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ tigɛ walisa bana in carili fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la a kana se sanga ma mun na kɛnɛya minnu bɛ kɛnɛya baara la u ka dɛsɛ banabaatɔw kɔrɔ o tɛ taa fo mɔgɔw k'a faamu fo mɔgɔw ka sɔn k'a fɔ ko bana in bɛ yen k'a bɛ ka tiɲɛni kɛ fo mɔgɔw ka sɔn fana fɛn minnu bɛ fɔ ka mɛtiri kelen bila u ni ɲɔgɔn cɛ ka masiki don fan bɛɛ k'i tɛgɛ ko ni safunɛ ye a tɛ taa fo mɔgɔw ka sɔn o ma mɔgɔw k'o bato mɔgɔw ka sɔn o ma k'o bato barisa bana in bɛ se ka i minɛ a t'i lada nka e bɛ se ka kɛ sababu ye k'a se mɔgɔ dɔ ma min e ka fanga min b'e la ka a bana in kun o fanga kelen t'o tigi la a ka ca an ka mɔgɔkɔrɔbaw kunda donc n'i b'i yɛrɛ tanga i t'i yɛrɛ tanga i dɔrɔn kama i b'i yɛrɛ tanga ka d'a kan i bɛ taga yɔrɔ min na i ka so mɔgɔw bɛ yen minnu fanga min b'e la o t'olu la donc i yɛrɛ tangatɔ i bɛ olu fana tanga o de bɛ se k'a kɛ an bɛ bana in kun donc kɛnɛya ko fan fɛ fɛn caman bɛ yen minnu euh, lawaleyala ee n y'a f'i ye cogo min na kiti minnu bɛ yen ni o ye dépistage ye fɛn min bɛ n'a fɔ ma ko box d'oxygène respirateur olu bɛɛ euh, bɛ sen na walasa kɛnɛya baarakɛlaw ka se ka bila u ka hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ fana n'a fɔ télétravail o kun kɛla ka to so ka baara kɛ o kun bɛ service public la walasa mɔgɔw kana caya service public la sisan a fɔra ko a wajibiyala hali privéw kan minnu ka mɔgɔw bɛ mɔgɔ sɔrɔ fo mɔgɔ bi duuru yɔrɔ kelen na a bɛ se ka kɛ privé dɔ bɛ yen ale ka baarakɛmɔgɔ ye mɔgɔ kɛmɛ fila ye nka a bɛɛ tɛ yɔrɔ kelen na dɔ bɛ dɔw fana bɛ yen u ka baarakɛyɔrɔ ka ca ni mɔgɔ bi wolonfila ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na sugu kɔnɔnaw olu fana bɛna jateminɛ bɛna kɛ don o don ka ta tɛnɛn ka daminɛ tɛnɛn na walasa suguw ka se ka pulvériser o ye kɛnɛyako fan fɛ euh, fɛn min fana bɛna kɛ sisan parce que an y'a faamu k'a fɔ ko bana in an tɛ se k'a kunbɛn tant que mɔgɔw ma sɔn tant que mɔgɔw m'u da don a sensibilisation na kulu dɔ bɛna sigi sen kan n'a fɔ ma ko groupe multi acteur o groupe multi acteur in sigikun de walisa minnu bɛ ni o y'an ka seko ni dɔnko eh, tigilamaw ye minnu ye maakɔrɔw ye minnu ye alimamiw ye minnu ye eh, eh, kerecɛn diina ɲɛmɔgɔw ye n'a fɔ ma prɛtiri n'u tɔw minnu ye n'u ye kun société civile ye mɛriw k'olu bɛɛ da don a la parce que n da sera fɛn dɔ ma k'a jira k'a fɔ ko ministre de l'administration territoriale ye ci bila gouverneurw ma parce que kɛlɛ in fɛɛrɛ kura mun tara bi o ye k'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ in ka se ka kɛlɛ yɔrɔ a togodaw la an ka collectivitéw la parce que bana in bɛ euh, euh, na hukumu mun kɔnɔ bamakɔ a bɛ se ka kɛ a t'o hukumu kelen na tɔnbɔkutu donc n'i ko k'i bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ a kɛlɛli la k'i bɛ min kɛ bamakɔ i b'o kɛ tɔnbɔkutu a bɛ se ka kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ fili o de la bi mɛriw ni guvɛnɛriw daminɛ la pour que mesure fɛn fɛn bɛ ta a ka se ka kɛ mesure ye min sigilen don a bɛ dugu min na o réalitéw kan donc o fana o ye a fɛɛrɛ dɔ ye Donc min y'a mesure d'accompagnement ye ka kuma fɔ kun fɔlɔ in kuncɛ ni o ye n y'a fɔ cogo min na nin mesure minnu tala hali bi caman yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko nin mesure in ka dɔgɔ fɛn tun bɛ se ka ta min ka ca ni nin ye cɛn don fɛn bɛ se ka ta min ka ca ni nin ye wa fɛn fana tun bɛ se ka ta min ka dɔgɔn ni nin ye an y'a faamu k'a fɔ ko bana in kɛlɛli ni i b'a kɛ f'i ni mɔgɔw de k'a kɛ fo aw ka taga ɲɔgɔn fɛ n'i bilal'u ɲɛ i bɛ taa k'u to n'u bilal'i ɲɛ i tɛ k'u la donc fo an ka taga ɲɔgɔn fɛ walisa an ka taga ɲɔgɔn fɛ fo an ka faamu ɲɔgɔn fɛ et puis fɛn minnu bɛ yen ni o bɛna wajibiya fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ fo a ka kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw sɔnna mɔgɔw an tagara ni ɲɔgɔn ye a dabɔla olu de kama an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka se ka bana in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i ye finma i ye jɛma i ye faama i ye fantan ye o tɛ bana in ko la bana in bɛɛ de kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan walisa bana in carili min bɛ yen an ka se ka o jɔ fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ se ka ɲɛnabɔ kɔfɛ o ka ɲɛnabɔ kɔfɛ donc o hukumu kɔnɔ eh, an b'a dɔn mesure minnu tala a bɛ na ni degun ye a bɛ na ni degun caman ye par exemple a fɔra ko spectaclew ni festivitéw bɛɛ ka jɔ olu jɔli bɛ se ka na ni degun ye eh, eh, artistew ma ou bien acteurs culturelw ma fond dɔ bilala sen kan ni miliyari kelen b'o kɔnɔ minnu bɛ yen ni a tɛ a tɛ ta yɔrɔ ko a bɛ di bɛɛ ma critèrew de b'a la o critèrew définilen don ministère de fɛ walisa degun in sera min ma a bɛɛ tɛ se ka ta degun de don ka ŋaniya jira kɛ et puis ka a jira k'a fɔ ko hakili tor'u la a tatɔ la o bɛ bilasira cogo min na ka acteurs culturels kɔfɛ hôteltigiw bɛ yen entreprise wɛrɛw bɛ yen impôt sarali wagati de b'a la ni a sarali wagati tɛmɛna pénalités de b'a la Eh, ka kɔn bi ɲɛ a kun fɔla ko eh, sigiyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi duuru jɛn kɛra o kɔ moratoire dɔ bɛ yen min bɛ se ka taga fo kalo wɔɔrɔ la n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ ka ta avril la ka na bila octobre la impôt jɛla a wari mun kan a bɛ taga fo miliyari naani ale ni miliyɔn kɛmɛ wolonfila donc sisan a yɛrɛ bɔla sigiyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi duuru la ka na bila kɛmɛ la donc ça veut dire que pénalité a six mois yɛrɛ kɔnɔ pénalité foyi tɛ sara n'i ye misali ta fɔlɔ in na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko o yɛrɛ musaka min bɛ na a bɛ taga fo miliyari naani ni kɔ ninnu na ka kɔn o ɲɛ fɛn minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ ni o ye TVA ye min bɔra a la misali la a fɔra ko ji ni kuran jamana kun jɛra TVA ko la nka jamana jɛra a kɔ jamana b'a sara sociétéw ye parce que misali la min sarala edm ni somagep ye a bɛ taga fo miliyari seegin ni dɔɔni na tva kun kɔrɔ donc olu mesure ninnu olu bɛɛ bɛna continuer ka fara n ye min fɔ fond min bɛ yen ni o bilalen don olu kɛrɛnkɛrɛnyalen don dɔrɔn minnu bɛ euh, seko ni dɔnkoko la n'u ka kow kun bilalen don sen kan parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kalo in ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun na u ka sɔrɔw euh, nafaba b'a la nin kalo in na k'a fɔ ko dan bɛ kari a la a tɛ se ka kɛ fo n'i ma jateminɛ kɛ k'olu bilasira nka a fana kun tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bana in bɛ kɛlɛ ko bana in bɛ ka cari bana in bɛ ka mɔgɔw faga ko halisa ko jamana bɛ k'a to spectacle ninnu bɛ ka kɛ donc a kun tɛ se ka kɛ fo mesure dɔ ka ta k'olu jɔ fɔlɔ et puis a ma jɔ fana kuda bada bada a jɔra de dɔgɔkun fila ka jateminɛ kɛ min bɛ se ka kɛ eh, jɔli in sera ka min de bali kɛlɛ in na donc tagabolo y'o de n y'a f'i ye cogo min na tagabolo graduel de don an tɛ se ka girin dɔrɔn parce que tɔw bɛɛ ye nin kɛ an fana bɛ nin kɛ an ka an ka kow o an yɛrɛ de b'a dɔn an ka kow bɛɛ ni tɔw ta tɛ kelen ye donc an ka kow ka sigi jateminɛ kan a kana sigi girin girin kan nin ɲininkali n yɛrɛ kun sigilen don ka nin kɔnɔ parce que eh, ka ne to u yɛrɛ sigiyɔrɔ la ne tun bɛ nin ɲininkali kelen de kɛ k'a yira k'a fɔ ko batokɛyɔrɔ bɛ minnu ma datugu munna sugufiyɛ ma datugu bana in a carili kɛyɔrɔ ka ca n y'a f'i ye cogo min na an ka jamana bɛ hukumu kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ tɔw ta ladege ko tɔw ye nin kɛ ko fana bɛ nin bɛɛ kɛ hakili la aw tɛ eh, hukumu kelen kɔnɔ a bɛ ko eh, eh, e ni ne malikɛ an bɛɛ an bɛɛ taara sugu la waa kelen b'e bolo waa fila bɛ ne bolo e, e, e ye fɛn fɛn bila i ka segi kɔnɔ ne ko n b'o fana bila n ka segi kɔnɔ a ni ne ma bɔ sugu la ka taga polisi la n bɛ bɔ sugu la ka taga dɔgɔtɔrɔso la barisa mɔgɔw tɛgɛ na se n ma donc i tɛ se ka fɔ ko i bɛ fɛn dɔ kɛ ko parce que tɔw y'a kɛ i b'i ka jamana hukumu de jateminɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don bana in carili yɔrɔ a ka ca a dɔw ye restaurant ye a dɔw ye festival ye a dɔw ye bar ye a dɔw ye eh, eh, diinɛ bato yɔrɔ ninnu ye ni egliziw b'o la misiriw b'o la nka n y'a fɔ cogo min na an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye de min bɛ ka kɛ fɔlɔ an bɛ jateminɛ de kɛ mun de bɛ yen bi ko o nafa eh, o i b'a fɔ n t'a dɔn indispensable indispensable bayɛlɛma bamanankan na min de bɛ yen bi ko ni o bɔra mɔgɔw ka ko la a bɛ se ka na ni tiɲɛniba ye parce que an tɛ se ka tiɲɛniba kelen jigin jamana kan ka jamana to gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ donc hali n'an bɛ dankari kow la an b'a kɛ de k'an bɛn ni mɔgɔw ye k'an bɛn ni mɔgɔw tagabolo ye a fɔlɔ ye jumɛn ye an y'o kɛ ni baruw ni restaurant n y'a f'i ye fana baruw ni restaurant ka euh, kɛrɛnkɛrɛnya la restaurant u ma datugu k'a fɔ k'u datugula k'a fɔ an b'u datugu dɔrɔn ka ɲina u datugula fɛɛrɛw de bɛna ɲini a dayɛlɛli cogo la ka dɔgɔkun fila in kɔnɔ ni u ye sigi ka kuma u bɛ bɛn an bɛ bɛn a la a bɛ kɛ tan n'a y'a kɛ ten a bɛ se ka dayɛlɛ a bɛ se ka dayɛlɛ bariw ni min ye bariw ni boîte de nuit ye olu kɔni bɛ datugu parce que olu yɛrɛ tagabolo i kɔni tɛna se k'a fɔ boîte la ko boîte bɛ dayɛlɛ ko mɛtiri kelen bɛ bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o boîte yɛrɛ tagabolo ye min ye sugu fiyɛw ye n y'a f'i ye cogo min na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni sugu fiyɛ bɛ yen rue marchande bɛ yen rue marchande kɔni o datugula k'a fɔ ko rue marchande fɛn fɛn tun bɛ ka kɛ bamakɔ olu datugula mais min ye sugu fiyɛ ye kulu dɔ bɛna sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko comité de veille comité de veille in olu dabɔla de d'abord ka masiki ko ye eh, hakililajigi la k'a ta marsi la eh, jamana ɲɛmɔgɔ ka ŋaniya dɔ tun bɛ ko eh, programme présidentiel un malien un masque k'a ta o la ka na bila octobre la an kɛlen ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli a yirala k'a fɔ ko masiki miliyɔn mugan o de dira o hukumu in kɔnɔ o masiki miliyɔn mugan min dira est ce que bɛɛ y'a sɔrɔ est ce que a sera a seyɔrɔ la o jateminɛw bɛ halisa ka fara o kan an y'a ye k'a fɔ komite ninnu ka baara dɔ kan ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ halisa mɔgɔw k'a faamu ko bana in bɛ yen olu ka se ka kɛ sababu ye min b'a to mɔgɔ caman ka se ka maski in sɔrɔ u ka kɛ sababu ye min b'a to mɔgɔ caman ka se ka kitiw sɔrɔ o hukumu kɔnɔ an ni société civile bɛna baara kɛ eh, yanni olu ka baara kɔfɛ maski doli a bɛna kɛ wajibi ye a tɛna kɛ wajibi ye fana k'a fɔ ko wajibi don ten a bɛ kɛ wajibi ye ɲangili fana bɛ se ka sɔrɔ a la ni i m'a don i bɛ se ka ɲangi ɔ an ma se o ma fɔlɔ n y'a f'i ye an bɛ ka taga ni mɔgɔ halisa mɔgɔw k'a faamu min ye diinɛ yɔrɔw ye misali dɔ fana bɛ yen fo o yɔrɔ ka fɔ diinɛ yɔrɔ ninnu a datuguli a datugula yɔrɔ o yɔrɔ eh, a datugula senegal senegal diinɛkulu minnu bɛ n'a bɛ f'o ma ko ulema olu de y'a datugu mɔgɔw bɛ hali makan ta makan diinɛ ɲɛmɔgɔw de fana bɛ jamana kunna olu de y'a datugu maroc mun bɛ yen n'o ye maroc roi ye ale de fana ye diinɛ mɔgɔw parce que silamɛya de bɛ ale d'olu ka ɲɛmɔgɔ ale de y'a datugu donc an ye min jateminɛ diinɛ yɔrɔ ninnu fana yɔrɔ ye mun kumaw batolen don kosɛbɛ an bɛna fɛɛrɛ de kɛ walisa fɔlɔ olu ka se ka parce que société civile jɛkulu dɔ tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko riposte 223 an y'a ye olu ka baara tagabolo la u tun ye fɛɛrɛ kɛ diinɛ yɔrɔ ninnu ka se ka minɛnw d'u ma mun b'a to u b'u ka yɔrɔ pulvériser an bɛna o ko in de jateminɛ k'o bila sen kan a ka se ka kɛ diinɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la église o misiri o walisa tile kɔnɔ siɲɛ duuru au moins u ka se ka yɔrɔ ninnu pulvériser a t'a ban nka a bɛ caman bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ diinɛmɔgɔ ninnu fana ka se ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'an bilasira kuma ɲɛfɔli la parce que yɔrɔ min don kumakanw lamɛnlen don yen kosɛbɛ a ka ca a la fɛn ni a fɔra diinɛ yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko bana in bɛ yen a bɛ ka tiɲɛni kɛ fɛɛrɛw ɲinina o bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ bana in faamuyali la parce que an ka gɛlɛya dɔ fana ye min ye min tɛ tɔw kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko mɔgɔw dalen tɛ bana in na halisa ɲɛfɔli halisa ɲɛfɔli halisa eh, fɛn fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye eh, an bɛ taga dɔɔni dɔɔni mais an hakili la n'an bɛ taga an bɛ se ɲɛfɔli kɔfɛ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna bila sen kan walasa halisa mɔgɔw k'a dɔn parce que eh, i ka ɲininkali n bɛ se ka jateminɛ a dalen don hukumu a dalen don hakilina dɔ fana kan o ye halisa mɔgɔw fana ɲɛ tɛ bana na kosɛbɛ k'a fɔ kuma caman bɛ yen i bɛ min mɛn k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw ma banabaatɔ ye ou bien u ma fɛn dɔw dalen tɛ bana na hakɛ bɛ bɛɛ bolo hakɛ bɛ hali banabaatɔ bolo donc k'a fɔ ko i bɛ banabaatɔ fana ta ko k'a jira o y'i ye dankari a ka hakɛ dɔ la donc o fana olu fɛɛrɛw bɛɛ bɛ tigɛ mais mɔgɔw k'a dɔn kɔni k'a fɔ ko bana in bɛ yen bi bamakɔ yan yɛrɛ a ka gɛlɛn k'i ka kominiw ta k'i bɛ kin saba naani k'i b'o kɛ k'i tɛ taa sɔrɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen ko min sata ma bɔ bana in na a kɛra a tigi a yera a la dɔgɔtɔrɔso ou bien a ma y'a la a ka gɛlɛn ka sɔrɔ parce que bana in bɛ ka tiɲɛniba de kɛ mais fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ o de la n k'i ma an bɛna an gɛrɛ halisa diinɛ ɲɛmɔgɔw la dugutigilakaw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bi k'u ka kumakan talen don ba la walasa u ka se k'an dɛmɛ mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko bana in bɛ yen a bɛ yen dɔrɔn tɛ dɛ wa a bɛ ka tiɲɛni kɛ fana welewelekan min bɛ yen o ye an bɛ sanga min kɔnɔ dekun sanga de don eh, ko fila de don an bɛ dekun kun wagati dɔɔni ko minnu fɔra an bɛ sɔn o ma an ka bana in jɔ an ka ɲɛsin ko wɛrɛw ma parce que an ka jamana bɛ gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ an kan k'a bɔ gɛlɛya minnu kɔnɔ donc an bɛ bana in jɔ donc fɛn minnu fɔra sangani kɔnɔ an bɛ sɔn a ma an bɛ dekun in kun dɔɔni walima bana in bɛna cari a bɛna ladɛsɛ a bɛna an labɔ an kan ka ko minnu kɛ an ka ko bɛɛ bɛna bɛn bana in eh, kɛlɛli ma donc halisa fɛn minnu tara n y'a f'i ye an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ an bɛ taga dɔɔni dɔɔni an hakili la n'an bɛ taa an bɛ se nka o tɛ fɛngɛ f'an bɛɛ ka faamu k'a fɔ ko jugu wɛrɛ foyi t'an na bana in kɔ gouvernement tɛ mɔgɔw jugu ye gouvernement fana b'a dɔn ko mɔgɔw t'u jugu ye c'est k'a fɔ ko u bɛ transition contre la gouvernement fana b'o dɔn jugu kelen bɛ bɛɛ la gouvernement wo transition wo mɔgɔ wɛrɛ wo jugu kelen bɛ yen bi o ye bana in de donc fo bɛɛ k'i ɲɛsin bana in kɛlɛli de ma fɛn minnu fɔra sangani in kɔnɔ a ka ca ala fɛ ni mɔgɔw sɔnna a ma ni mɔgɔw y'a bato an bɛ caman bɔ a la wa an bɛ fɛɛrɛw sɔrɔ min bɛ se ka kɛ an bɛ bana kɛlɛ ka dɔ bɔ deguw la n b'aw yɛrɛ fo